dɔ b'i bolo ka fara nin kan a musow ta awɔ a ye min fɔ sumako in na tan don parce que an yɛrɛ de taa a jatela yan parce que an ko ko n'i pari ka bɔ n'i ma kɛ mɔgɔw k'i ye eh, k'i ma labɛn musolakaw n'u ka ah. parfumw ah, k'i ma labɛn u bɛ ɲɛ kun la waa fila mhm. waa saba n tɛ se ka musɔrɔ tɛ bila kun na ah, kun ka ye a dun ma dabɔ o kama kɔlɔlɔ bɛ musɔrɔ ko nin na fɔlɔ wa muso kunnakolonbilala ninnu ala k'an kisi kunkolon c'est-à-dire que musɔrɔntanya ma amiina kunnakolonbila kɔnɔkulanbila muso o muso b'a kɛ mɛsi b'a la o mɛsi t'a la o san kalo tan ni fila a bɛnnen tɛ yɛrɛ musɔrɔ ka bɔ muso kun na n'i ka siso yɛrɛ tɛ hali i ka du kɔnɔ mm. parce que hali seli ɛri minnu bɛ wele ni musɔrɔ t'i kun kɔnɔ ni alahu akubar fɔra sitanaw bɛ boli u bɛ donyɔrɔ fɔlɔ min sɔrɔ o ye kunsigi de ye o ye kelen ye wa filanan n bɛ hadisa kelen fɔ n tɛ don a la kosɛbɛ kira ka sannayɛlɛ su sallallahu alaihi wasallam mhm. ala taara a ɲɛda jahannama kan kuma min na ko a ka taa lajɛ pour que a ka lakalita sɔrɔ mhm. n'a segira ka na a ka bɔ kabakolo la a bɛnna ni muso fɔlɔ min ye a nana sɔrɔ u kɛlen bɛ ka nɛgɛ siri o tigi kunsigi la lamini k'a dulon k'a genge jahannama kɔnɔ a ko jibirila ma parce que muso suguya seegi a y'olu de dulolen sɔrɔ wa suguya seegi bɛɛ ɲɔgɔnna bɛ an ka jamana in kɔnɔ bi hmm. awɔ a fɔ ne de y'a f'i ye dɛ a fɔlɔ ye jumɛn ye a fɔlɔ ye nin muso musɔrɔ eh, siribali in ye muso minnu tɛ musɔrɔ siri a y'a gɛngɛnen sɔrɔ jahanama na a ko jibiri ya akhi ya jibiri jibiri ne balimakɛ nin muso in ye mun de kɛ n'u kɛlen bɛ k'a siri n'a kunsigi ye k'a gɛngɛ ko nin ɲɛ tana de tun ye musɔrɔ ye diɲɛ latigɛ in kɔnɔna na a b'a ta jelibugu fo yirimajɔ moto kan fosi t'a kunsigi la wa n'i y'a ɲininka ko ne ye denmisɛnnin ye walima ka, ka muselenko ye min fɔ n ye n kunkolo dilan donc fo mɔgɔw ka n kunkolo dilanlen de ye alors que i kunkolo tɛ se ka dilan ka ye en tant que furumuso n'i cɛ yɛrɛ tɛ a bɛnnen yɛrɛ tɛ mɔgɔ k'i kun ye ka sɔrɔ i cɛ m'a ye yɛrɛ n'a ye kundigi di dɔ ko e n b'a yir'a la mun na ale de ye n ka kundigi wari di yan hali a bɛ fɔ hali n'a ma di n'i bɔra kundigi la bonya kɔnɔna na i kan ka na musɔrɔ bɔ k'a fɔ karisa n kunkolo filɛ n ye n kunkolo dilan bien vrai qu'a bɛ bɛn ni ɲɔgɔnna dɔ ye ne ka mun b'o la i b'a fɔ a ye i ka fɛn t'a la mais bonya dɔrɔn de don i b'a kɛ quoi c'est-à-dire que fɛn dɔw bɛ yen fo musow ka cɛ dege a la quoi parce que n'i m'a dege a la dɔrɔn a tɛ se ka karaba i b'a dege a la bonya dɔrɔn de don donc a k'i apprécier a kan'i apprécier i kan ka kɛ donc muso ye gɛngɛrɛ jahanama na dɔ wɛrɛ tɛ musɔrɔ siribaliya musɔrɔ siribaliya kelen kelen ye hmm. filanan a nana bɛn ni muso filanan min ye a nana sɔrɔ o tigi fankelen ye lɛ ye o fankelen ye fali ye eh. awo hmm. a ko nin fana kun bɛ jumɛn na yan ko nin kun bɛ diɲɛ na a fura dama a ma deli ka janaba ko mm. janaba kobaliya mm. n b'o appel lance n denw ni n dɔgɔninw ye mm-hmm. 14 ans fo 50 ans ou 50 ans et plus depuis u bɛ don musoya la olu fɛ ni règle banna dɔrɔn bɛ fa siyo la kɔnkɔ pacakan pacakan ka bɔ olu tɛ hali cɛ ko ni muso ko tɛ la même chose u t'a dɔn denmisɛnninw 22 ans 30 ans 18 ans cɛmisɛnnin fara musomannin nin si tɛ janaba ko a ko kobali kelen ni adamaden b'a dɔn a bɛ kara min s'i ma i t'a kɛ jamais i bada ku da i t'a ko ne delila ka muso furulen dɔ ye wajulikɛyɔrɔ la lamini anw bɛ janaba koli la janaba koli janaba koli a gɛrɛna ne na ko ne bɛ ka janaba min fɔ o ye jumɛn ye de eh, a tɛ janaba dɔn ko janaba ye jumɛn ye janaba in de kɛra jɛnaba ye jɛnaba ye jɔn ye awɔ jɛnaba ye jɔn ye n k'a ma n tɛ jɛnaba la n ko n'i tilala i ni cɛɛ la ka suna dafali la walima koli la i kan ka koli min kɛ ko wa nin y'ale san bisaba ye ale ma deli ka nin mɛn ni bi yɛrɛ tɛ hmm. donc fo musow ka taa nin formation kɛ yɔrɔw la ninnu de importalen don sali importance ka bon mais nin détail in fana b'a dafa de seli fana tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ nin jɛlen tɛ an ba aisha delila k'a fɔ an ɲɛna hadisa dɔ la ko k'olu to kira ka so kɔnɔ a y'a sɔrɔ ji gɛlɛya tun bɛ yen k'olu bɛ sun ka sɔrɔ janaba b'u la mais u tɛ se ka seli ka sɔrɔ janaba b'u la hmm. i bɛ se ka sun n'i wulila fajiri fɛ i bɛ suguri dun ji tɛ yen rapidement i b'i ka sun da don mais pour que i ka seli f'i ka ji ɲini n'i ma ji sɔrɔ f'i ka tayamumu kɛ tayamumu min bɛ kɛ saliji la f'i k'o kɛ pour que i ka seli kɛ o kɔfɛ n'i ye ji sɔrɔ i bɛ koli in kɛ tuguni fɛnɛ parce que jana fɛnkɛ tayamumu in bɛ hadasi fɔlɔ in de bɔ yen a bɛ nɔgɔ fɔlɔ in de bɔ yen pour que i ka se ka seli n'i ye ji in sɔrɔ i bɛ nɔgɔ filanan in bɔ yen parce que o b'a sɔrɔ mɔgɔw ka yafa ni joli de don a jajalen bɛ fan dɔ fɛ ni ji fana de don a jajalen donc f'i ka ji de sɔrɔ k'a tereke k'a jɛ donc o muso don o, o sɔrɔla yen o cogoya de la filanan nana sɔrɔ o nɔrɔlen kun bɛ n'a fɛnkɛ ye a sin ye sabanan o fana kun ye a y'o fana ɲininka a k'a ma nin fana ko nin kun bɛ a sin ta k'a don walidenw da ka sɔrɔ a cɛ m'a f'a ɲɛna eh, k'a cɛ ka yamaruya ɲini ah, o de don parce que yani k'i sinji di waliden wɛrɛ ma i b'i cɛ ka yamaruya ɲini parce que sinji sinji di cogo ye fila ye sinji di cogo fɔlɔ e, e, e lamini e tɛ se k'a fɔ sali ɲɛna k'a ka sin di den ma ka sɔrɔ i t'a balo hmm. parce que fo i k'a balo di f'i k'i muso balo f'i k'i muso balo mhm. wa hali n'i y'a furu sa n'a y'a ja da a bɛ sin di den ma f'i k'a sara a kama n'i y'a furu sa n'i y'a furu sa f'i k'a sara a kama o ye kelen ye filanan ye min ye ne tɛ se ka ne ni madamu jalo ye fa kelen ba kelen ye o tɛ droit di ne ka n sin don madamu jalo den da en tant que ne m'a fɔ e lamini ɲɛna bɔ madamu jalo nin b'a sin na nin b'a sin na a ko n ka sin di den ma n'i sɔnna o de don n'i ma sɔn hali ne ni madame jalo ye fa kelen ba kelen a jo ne jo t'a la ah, muso dun bɛ tulonko ko la dugu sow kɔnɔ voilà u se ka dɔ se den ta dɔrɔn k'a da u sen kan dɔrɔn ka sin k'u sin bɔ k'a don da bon o tɛ kɛ ɛ eh, nin fɛn ni fitini nin fana bɛ ɲɛfɔ a bɛ ɲɛfɔ dɛ hakɛ b'a la wa jahanama don b'a la fana hakɛ b'a la wa jahanama don fana b'a la eh, donc o n'a a ɲɔgɔnnaw sari ke lamini a faculitew ka ca a ye muso camanba de n'an ko an bɛ don nin détail in na an b'an ka ɛri bɛɛ kɔnsɔmɛ nin na awɔ ɛɛ ne b'a fɛ ka min fɔ muso ninnu ye mhm. n y'a daminɛ n ko saniya n ko filanan kasa duman sari ke li nana sisan ka na an lafiya an parila ka tɛmɛ an bangebaaw kan bi furu la dɔw tun ye gaja dɛbɛn n t'a dɔn eh, eh, kɔrɔbɔrɔ dɛbɛn aw yɛrɛ ɲuman u kɔrɔnfɛ dɛbɛn mhm. mɔgɔw y'u da o kan ka tɛmɛ mhm. donc ala y'an pari an ka waati la an tɛ kɛɲɛ ka dara ɲuman da an cɛw ye parce que kɔɲɔ minan bilakun ye min ye muso kun i ka t'i cɛ ladiya n'a ye mm. ah, o de don dɛ i ka t'i cɛ ladiya n'a ye ayi ayi o tɛ bi ye a bi kɛ e ayi ale tɛ ko bi ale ko k'a bilala kun de la kun bilala kun kun min kan bi ta ye jago kun ye jago voilà a bilala i kun de i ka i cɛ ɲɛnajɛ n'a ye i ka dumuni kɛ minan sugandi i ka dara ɲuman fɛnsi cɛ ye i ka napu ɲumanw da ye i ka tɔrɔsɔn ɲumanw da ye mɛ i b'a sɔrɔ muso dɔ bɛ yen nɔ n'u furula u bɛ taa inɔkisi ta mm. k'o bila eh, eh, cɛ ka tobilikɛ ka ɲumanw ta k'o sɔri eh, magazɛn kɔnɔ k'o bila yen ko ni mɔgɔw nana ne fɛ ne ko mɔgɔ jumɛn de bɛ tɛmɛ e cɛ kan de mm-hmm. mɔgɔ jumɛn de bɛ tɛmɛ e cɛ kan o kuma e cɛ ni ɲuman dun man kan n'a ye napu labɔ i b'a sɔrɔ tulonkɛlaw de bɛ yen mm. n'a ye vɛriniw labɔ i b'a sɔrɔ fɔlikɛlaw de bɛ yen eh, voilà sopari la nafa de t'o la fɛn nafolo min taara nafolo bɛ e bɛ k'a fɔ mɔgɔw mɔgɔw ni mɔgɔw nana n b'a dun min taara wari bɔ e kun wari bɔ ka e la nati ni mɔgɔw ka na dun o kuma o tigi ni ɲuman man kan wa mm, mm. donc i kan ka dara ɲuman sugandi i cɛ ye k'a fɛnsɛ wusulan kasa duman lamin tɛnɛn y'a fɔ a kɛra premier o a kɛra eh, deuxième o a kɛra kayikaw ka eh, eh, goyi o hali goyi gansan fosi tɛ goyi min na muso kan ka kasa parce que seko de don goyi se bɛ dɔ ye eh, wusulan se t'i ye fɛn wɛrɛ donc hali n'a kɛra goyi gansan ye i k'a san o mo cɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ kasa bɛ so kɔnɔ min tɛ fini kasa ni maaninfin yɛrɛ kasa ye hmm. donc mɔgɔ kɔni ka chambre eh, tɛnɛ bɛ k'a fɔ ko eh, a da ka gɛlɛn ne fɛ a da mana gɛlɛya cogo o cogo n'i y'a san ka ban e n'i cɛ kɔni kama chambre kɔni bɛɛ b'o dɔn k'o ye chambre conjugale de aw fila de bɛ si a la donc sɔgɔma fara wula fɛ a kasa kan ka diya cɛ bɛ dumuni kɛ ni eh, minan minnu ye o kan ka sugandi ka bɔ minɛnw na a bɛ ji file a bɛ ji min ni minnu ye o kan ka sugandi a bɛ fini minnu don tile kɔnɔ lamini muso kan ka nin bɛɛ dɔn cɛ la fini min kan ka don cɛ fɛ tile kɔnɔ muso kan ka nin bɛɛ dɔn a kan ka taa eh, bannikɛyɔrɔ la a kan ka nin de don a kan ka taa biro de la a kan ka nin de don a ka bɛ taa mariage kɛyɔrɔ la a bɛ nin de don muso kan ka nin bɛɛ dɔn ka cɛ ka fini wusu nin bɛɛ muso ka baara de ka cɛ senw ko k'u tereke nin bɛɛ muso ka devoir de ka sigi ka dumuni di cɛ ma k'a tigɛ tigɛ k'a bila a ɲɛ nin bɛɛ muso ka devoir de n'a tilala k'a tɛgɛ ko ka torchon d'a ma nin bɛɛ ka devoir ye ka te wuli k'a d'a ma nin bɛɛ i ka devoir ye mhm. n'i bɛ se ka nin bɛɛ kɛ nin bɛɛ muso de ka devoir ye donc nin bɛɛ bɛ kɛ walisa ka cɛ la furu yɛrɛ ja de y'o ye n'o tɛ yen nɔ c'est pas la peine mhm. non ne bɛ min fara yan n bɛna min fɔ denmusow ɲɛna n bɛna ko naani de f'u ɲɛna ka fara nin kan u cɛ kan u k'u cɛ kan mɛn dɛ u kana kuma ka yɛlɛn u cɛ kan kan u k'u kan majigin u cɛ ye kelen tɛ kelen a ye sɛgɛn min fɔ anw fɛ yan ka de la i bɛ saniya dɛ saniya k'i ko k'i jɛ saniya in bɛɛ b'a la i ka gwa o i ka fɛn bɛɛ sokɔnɔna ka jɛ tu i bɛna na su fɛ i sɛgɛnnen mm. f'i ka denmisɛnninw ka fini to ka ni fan kelen fɛ i dayɔrɔnin jateminɛ o t'a la lamini hali o yɛrɛ tɛ i bɛ muso i bɛ don muso dɔ ka so kɔnɔ i b'a depravelen sugu dɔ ye i b'a fɔ karisa i tɛ dɔ wɛrɛ la n bɛ tobili la n ko mɔgɔ dɔw bɛ don i ka so kɔnɔ u ma deli ka don nka u man'i gaci ye cogo min na u bɛ fa i ka kini na don u tɛ dumuni k'i fɛ fo ka taa diɲɛ laban a fɔlen tɛ ko ni mɔgɔ bɛ tobili la k'i man kan ka jɛ i kan ka fɔ k'i jɛ i k'i ka k'i ka turapa in siri k'i sigi k'i sigi k'i hali n'i ma makiyaji da i ma fari da i ma fosi da i sigi k'i ka tobilinin kɛ jɛlenya ye k'a ɲini baarakɛden fɛ a k'i ka yɔrɔ parce que an ka fɛn bɛɛ baarakɛden a ka yɔrɔ in jɔsi k'a labɛn i k'i sigi k'i ka tobili kɛ n'i tilala k'i ka minɛnw dalajɛ ni baarakɛden ma bila min ka kɔɲɔminɛn na sisan yala ko furu bɛ kɛ de dɔgɔtɔrɔ a k'a b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ bana ka ca ko yala ko les piqûres qu'on fait aux personnes pendant l'opération est-ce que cela peut provoquer la maladie du dos n delila ka nin ɲininkali k'i la yan kosɛbɛ musolaka ninnu caman bɛ eh, dimi kuma de fɔ mana moyi ko tan tuma bɛɛ pikiri in nɔ bɛ kɛ to bɛ t'u kɔ la san duuru san wɔɔrɔ san wolonfila a bɛ kɛ i b'a fɔ k'a n'a dimi dɔw wuli i b'a fɔ k'a kɛra sɔgɔmada in na de mun de bɛ na n'o ye pikiri in o y'a ka effet secondairew de ye wa. bɔn a ka ca a la fɛ pikiri nɔ tɛ. Hmm. kɔnɔmaya yɛrɛ de nɔ don. a pikiri in de pikiri da in de b'u dimi o. ɛɛ lamini ɛɛ o ye. an ye mun kɔlɔsi parce que sɛgɛsɛgɛliw mana kɛ sisan lamini i bɛ t'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ fɛn dɔ de kofɔ ni i n'a fɔ san aw ka jateminɛ n'anw ta tɛ kelen ye o la mm, mm, mm. aw ka jateminɛ ye mun ye sisan lamini e mago bɛ ne la sisan i taara n ka dɔgɔtɔrɔso la bɔn yanni ne ka bɔ kɛnɛma ni buluzu ye hmm. yanni e ɲɛ ka da ne kan dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ mun bɔra ka na e y'a sɔrɔ o ye yefege ye eh. filanan ye yefege ye hmm. sabanan mun bɔra yefege don hmm. naaninan yefege don eh, duurunan yefege dɔgɔtɔrɔ bɛ taa ayi o b'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ in na dɔgɔtɔrɔ min bɛ yen nɔ mɔgɔ bi wolonfila don o mɔgɔ bi wolonfila in cɛla wɔɔrɔ minnu fɔlɔ bɔra kɛnɛ ma olu kɛra yefege ye e bɛ sina k'a fɔ e eh, dɔgɔtɔrɔ kulubali e yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔw bɛɛ ye yefege ye o dɔgɔtɔrɔ ne t'o fɛ o ne bɛ taa kɛ est-ce que e bɛ ne ka dɔgɔtɔrɔw bɛɛ jate dɔn ne ka dɔgɔtɔrɔw faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ bi wolonfila ni wolonfila olu cɛla wolonfila dɔrɔn de yefege e sina k'a fɔ e ka dɔgɔtɔrɔ ninnu bɛɛ ye a bɛɛ ye olu de ma bɔ wa donc ni tɔɔrɔ mana mɔgɔ sɔrɔ sisan dɔgɔtɔrɔso la a bɛ ɲɛɲini tɔɔrɔ in sababu bɔra mun na hmm. i y'a faamuya

ani d'urgence a bɛ maa ba kɛmɛ naani bɔ eh. mais o maa ba kɛmɛ naani cɛ la muso kelen mun fatura a sababu bɔra césarienne d'urgence la hmm. césarienne prophylactique fɛn fɛn kɛra o y'a sɔrɔ tɔɔrɔ m'olu si sɔrɔ donc mais aw t'o jateminɛw aw t'olu dɔn dɔgɔtɔrɔso la o ɛ eh, aw b'a fɔ sisan nɔ ɛ eh, leminɛnpo bɛ bamakɔ bɛɛ la dɔgɔtɔrɔ de b'a f'i ye yan nɔ i ye mun fɔ o jate in man kɛnɛ n'i ye mɔgɔ kɛmɛ ta leminɛnpo bɛ maa tan duuru la dɔgɔtɔrɔ t'o fɔ kunfɛ o ça veut dire que mɔgɔw minnu nana dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔ y'u ye donc mɔgɔ kɛmɛ cɛ la leminɛnpo yera nin mɔgɔ hakɛ de la i y'a faamuya lamini ou bien dɔw bɛ sina k'a f'i ye quartier la u b'a fɔ k'olu ka quartier la ko saya ka ca dɛ ɛ bamakɔ yan est ce que bamakɔ i bɛ se ka tile kelen kɛ ko saya ti yɔrɔ dɔ la o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ a lamini ah, n'o sera ka kɛ o tɛ se ka kɛ o ayi n'a sera ka kɛ ayi o yɛrɛ tɛ se ka kɛ yɛrɛ eh, ayiwa maa miliyɔn joli de bɛ bamakɔ yan ale ni mɔgɔ min bɛ village la i bɛ se ka san tan kɛ village la i ma saya ko kuma mɛn o village la mɔgɔw man ca village la o parce que hali ni bana ma kɛ maa sababu ye yan accident na kɛ a sababu ye i bɛ se ka tile kelen kɛ e i ma accident dɔ ko mɛn bamakɔ yan a bɛ gɛlɛya dɔɔni ayi a bɛ o tɛ yen yɛrɛ o tɛ se ka kɛ yɛrɛ oui donc pour dire que jate ninnu minnu n'u bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la dossier de bɛ banabaatɔ bɛɛ la minnu bɛ don sababu de bɛ ɲɛɲini tɔɔrɔ dɔ b'a tigi kan nin sababu bɔra mun na an y'a sɔrɔ an ka jate caman ye mun ye c'est que kɔdimi sababu yɛrɛ ye kɔdimi bɛ maaw la o tuma mɔgɔ minnu ma opéré kɔdimi t'u la wa lamini mm-hmm. kɔdimi bɛ yɛrɛ la a bɛ tɛnɛ la mm-hmm. Mm-hmm. a bɛ maa caman olu ma deli ka operasɔn y'u ɲɛ na kɔdimi b'u la o kɔdimi in tɛ fɛn ye mun bɛ daminɛ don kelen o i bɛ taa sɔrɔ kɔdimi a daminɛna dɔɔnin dɔɔnin don fɛn min don chronique de don a bɛ se ka sɔrɔ hali tiɲɛ fɛ bɔn hadamaden farikolo tɛ fɛn supporter i bɛ taa sɔrɔ i k'i ka vie bɛɛ kɛ i b'i ka fɛn minnu ta ta ale ni i bɛ position minnu ta ani i bɛ doni minnu ta ɛ o bɛɛ de kɔdimiw fara faralen don ɲɔgɔn kan bɔn fɔlɔ fɛ lamini anw fɛ yan nɔ i m'a ye farafinmuso maliyɛnmuso yɛrɛ a fɔrɔmu yɛlɛmana sisan fɔlɔ fɛ maliyɛnmuso i k'a ja ta sisan lamini i k'a lajɛ ani sisan i k'a ja ta i b'a ye kelen tɛ eh, mun de yɛlɛmana awɔ fɔlɔ fɛ maliyɛnmuso maliyɛnmuso ka baara ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ a tigi a bɛ dege tobili ninnu na a bɛ susuli kɛ susuli bɛ fɔrɔmu dɔ di a tigi ma donc disi bi yanga ka taa ɲɛfɛ ka kɔ kari bɛɲuwari mun n'a b'a ta ni doni b'a la mhm. nafɛn minɛn mun n'a b'a ta ni doni b'a la o fana bi fɔrɔmu dɔ de di a tigi fari ma maintenant n'a mana jigin a kɔnɔma mana jigin a bi den bambuni mun kɛ o bi fɔrɔmu dɔ di a tigi kɔ kolo ma hmm. parce que wagati min a kɔnɔma don kɔ in bɛ jan ka taa maintenant n'a jiginna n'a mana den bambu kɔ in b'a place sɔrɔ parce que a bɛ oblige k'a kɔ biri de donc kɔ kolo ninnu b'u place sɔrɔ mais sisan nɔ ɔ o baara mun ni maliyɛnmuso tun b'a kɛ a y'o dabila a bɛ sigi moto jakarta de sanfɛ mhm. e mɔgɔ min ka baara ye ka moto jakarta boli sɔgɔma tilegan fɛ ani sufɛ n'o kɔ ma kuru ka kɔdimi bila a la a bɛ jɔnni de sɔrɔ hmm. a sigilen don mobili kɔnɔ ka mobili boli sɛzi bɛ pozisiyɔn mun na o bɛ fɔrimu dɔ di kɔ in ma e m'a ye fɔlɔ fɛ kɔdimi tun ye sofɛriw de ka baara ye hmm. ale ni tayɛriw fɔlɔ fɛ tɛ dɛ halisa kɔdimi bɛ sofɛriw la dɛ ani tayɛriw ɔ sisan nɔ bɛɛ ma kɛ sofɛri ya mhm. bɛɛ kɛra ye bɛɛ ma kɛ tayɛriw ye wa hmm. dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu ta taama cogo yɛrɛ fɛ lamini a b'i ɲɛna k'u tɛgɛ in n'u fari tɛ fan kelen fɛ i bɛ taa sɔrɔ tɛgɛ gosi bi gidɔrɔn ɲɛsinnen don gidɔrɔn fan dɔ in ma a ye lamini i yɛrɛ u bɛ espace mun yɛrɛ ta u taamatɔ la hmm. kamalenbaya fɛ hmm. ayi hali moto t'a espace ta i bɛ taa sɔrɔ mobili de bɛ se k'a espace ta hmm. dɔw yɛrɛ a bɛ k'i ɲɛna k'u tɛgɛ u mago t'a la yɛrɛ parce que tɛgɛ yɔrɔ ka jan u la kojugu donc pour te dire que an yɛrɛ ka comportement la an ka activités minnu n'u bɛ kɛ fɔlɔ fɛ yɛlɛma donna olu bɛɛ la donc o fana y'a to forme hali mɔgɔw bɛ yen nɔ sisan lamini i bɛ taa sɔrɔ banaw bɛ yen minnu bɛna na hali bi u ma se yan kosɛbɛ o épaule cassée y'a dɔn a kun tunna sisan épaule cassée bɛ ka segin ka na sisan parce que fɔlɔ fɛ mɔgɔw b'a kɛ kamalenbaya ye épaule cassée tun ye 70 mɔgɔw awɔ surtout polisiw Eh, ayiwa eh, dɔgɔtɔrɔ ayiwa yɔrɔ i tɛ kuma fo macika nin b'i la donc olu ta tun ye kamalenbaya de ye macika nin b'i la teni b'i la ka marifanin kɛ kɛcogo dɔ la eh. i n'a fɔ kɔbɔyi kɛ bi cogoya min ah, u tun bɛ ka jango u tun bɛ ka jango jango ani pekɔsula de jango min fugulan ta ka bɔ i kunna ni kisɛ ye k'a sɔrɔ kisɛ m'i sɔrɔ a bɛ sigirɛti gosi ni marifakisɛ ye k'a tigi sigirɛti to a tigi tɛgɛ la u tun bɛ ka tirinita ni pekɔsi ani jango bon sisan lamini a bɔra kamalenbaya la mɔgɔw ka doni girinman ɔdinatɛriw o de bɛ ka na ni kaman kari ye sisan nɔ i bɛ t'a sɔrɔ a tigi kaman jɛngɛnen don bɔn ɔdinatɛri lajɛ ale ni baara dɔw bɛ yen nɔ o bɛ kɛ sababu ye sisan hadamadenw kunkolo yɛrɛ jɛngɛnen don i bɛ t'a sɔrɔ n'u ka kan k'u ɲɛsin yɔrɔ min ma n'u y'u ɲɛsin o ma yɛrɛ u tɛna yeli kɛ fo que i bɛ t'a sɔrɔ kunkolo jɛngɛnen don a b'i n'a fɔ eh, fana kamiyɔn ninnu minnu falen don doni na eh. n'a bɛ kɛ sababu ye n'i bɛ n'u dubile lamini ka na i b'a jateminɛ kunkolo bɛ fan mun fɛ dɛ parce que a b'i ɲɛna ko kofɔla in ni kunkolo ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ u ɲɛsinnen tɛ ɲɔgɔn ma hmm. donc an yɛrɛ ka kɛtaw an ka baaradaw olu de bɛ ko caman las'an ma yann'an ka se furakɛli yɔrɔ yɛrɛ. i y'a faamuya wa voilà sinon a ka ca ala fɛ kirinna a t'a bila mɔgɔ la mais a bɛ kirinna complication dɔw fana la parce que kɔ bɛ sɔgɔ de hali complication bɛ yen minnu ka jugu kɔdimi ye kirinna na ne y'a fɔ n ko kirinna yɛrɛ complication ka ca voilà i delila k'o fɔ yan ko kirina mɔgɔw bɛ ka tulonkɛ kirina na kirina yɛrɛ bɛ mɔgɔ faga kɛ dɔgɔtɔrɔ ko k'i fo kosɛbɛ k'a tun b'a fɛ k'a dɔn ko insuffisance rénale ko yala k'o bɛ se ka kɛ densɔrɔbaliya ye cɛ ma wa la sterilité chez l'homme bon insuffisance rénale n'a bɛ maa la o ye yɛrɛ ɲini de ye koyi insuffisance rénale insuffisance rénale hmm. parce que o bana labanni ye mun ye joona joona joona kɔkuru de bɛ tiɲɛ i y'a fɔ yan ka caya minɛ kɔkuru tɛ se k'a ka baara kɛ bilen kɔkuru ye mun ye mɔgɔw b'a fɔ rein bana bɛ n na rein bɛ n na rein tɛ bana ye o rein bɛ mɔgɔ la o rein fila de bɛ bɛɛ la c'est comme mɔgɔ minnu b'a fɔ estomac bɛ n na estomac bɛ bɛɛ la mais rein bana mana k'i la a bɛ kɛ sababu ye ka o kɔrɔ ye ko kɔkuruw man ɲi n'olu dun man ɲi i bɛ t'a sɔrɔ fɛnw minnu bɛ fari la n'o ye fari nɔgɔw ye olu tɛ bɔ donc o bɛ se ka kɛ a tigilamaa sababu ye n'o yɛrɛ bɛ maa la i kana denko yɛrɛ ɲɛɲini dɛ i b'o furakɛliko de ɲɛɲini fɔlɔ mm-hmm. yanni i k'i sen don denko la voilà mm. maintenant denko ta fan ni rein bana bɛ maa min na n'o y'a sɔrɔ a sababu ye infection de ye a bɛ fiɲɛ don maa ka denko la parce que hali ni infection bɛ taa kɛ sababu ye ka bana bila i la o b'a sɔrɔ déjà a ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman na n'o ye den sɔrɔ siraw ye parce que a ka ca ala fɛ banakisɛw caman bɛ sɔrɔ olu de fɛ mm-hmm. voilà ayiwa ala ka nɔgɔya kɛ